ị lee anya na mgbada ị ga-afụ na the people of Nchatancha juru tata bụ ụbọchị satọde tata bụ ụbọchị satọde 17th of February 2024 ị na-afụ akpụ ndị mmadụ kọgasịrị ka ha bịara bịa clear ya ị na-anụ obi adịghị ndị Nchatancha mma Nchatancha niile na-ewe iwe ị na-afụ ya ihe a bụ akpụ ndị nne kọchara ị na-afụ ya maka na o so na agriculture maka na ọ na-akọpụta ihe n'obodo na ọ ya ka mma ọ gịnị ka governor chọrọ ka ụmụ nwaanyị mee ma ndị nne ndị Nchatancha ọ gịnị ka ọ chọrọ ka ha mee ọ chọrọ ka agụụ gụgbuche ndị ọbụla ị na-afụ ihe a bụ ugbo ebe ụmụ nwaanyị Nchatancha kọsịrị ihe ee eh? ọ gịnị na-eme ị na-afụ ya hmm? ha bịara bịa jide ihe niile ihe bụ anị anị Nchatancha niile ma ebe ndị mmadụ rụrụ ụlọ ma ebe ha kọrọ ugbo otu a ka o si makịcha ụlọ ndị mmadụ maka gịnị ọ sị na ha na-arụ New Enugu City iwe wee na-ewe Nchatancha Nchatancha niile the indigenes of Nchatancha obi adịghị ha mma iwe na-ewe ha ncha ha sị mba na ya bụ mkpagbu adịla na ha achọrọ ya hmm? ha wee na-agwa the state government Enugu state governor na ya bụ ihe na-ewute ụmụ nwanyị na ndị nne na ndị nna na ndị ị na-anụ ka nwaanyị na-eti mkpu

are begging the government at least to give them a portion eh, to live small because the people of Nchatancha doesn't have land. Ha enwere ebe ha ebe ha nọ. Ị na-afụ? Ị na-afụ? Nchatancha niile na-akwa akwa arịrị ha na-ebe akwa. ha na-eri uju na ife ife government na-eme ha adịrọ ha mma ọ ya ka ha ji elu nekwe ne ị na-afụkwa ya the state government ka ha lapụ ife na-eme ị na-afụ ị na-afụ obi adịghị ha mma obi adịrọ ndị nchatancha mma ndị nchatancha niile na-akwa akwa alịlị maka na gọvanọ akwalisigo ana ha niile wee wekọchaa obodo nchatancha niile wee chọzịa ka ha chụpụ ndị nchatancha na be ha hmm? nchatancha niile na-akwa akwa alịrị na-ebe akwa na-eri uju

A demolition caterpillar. i nee anya i negharịa anya ebe niile ị ga-afụ na the land of nchatancha niile agwụsigo ee eh? gọvanọ wele ana nchatancha niile ebee ka ọ chọrọ ka nchatancha wee biri ebee ka nchatancha ga-ebi ee ọ na-agwa gị na ife dị ebe a niile ife a kalịlị otu obodo obodo look at nchatancha niile ọ demolishchago everywhere o mebichara ihe niile ị na-afụ ya that is the reason the people of Nchatancha are not happy

The people of Nchatancha na-ebe akwa ha na-eri uju

Mama ndewo ọ gịnị ka ndị nchatancha ji etiri mkpu ihe anyị na-etili mkpu bụ na Peter Mba jidere ihe niile anyị kọrọ wee mebiga ihe ha niile gọvanọ of Enugu steeti Peter Mba ihe amụkpọrọ ego bụ ụmụntorike ya kwụ na-akabeghị aka nke o vu ụzọ mebiga nke niile kara aka anyị ka na-ebe akwa arịrị nke ahụ o wee kpọrọ ndị army agbanye tear gas agbanye egbe wee mebie nri na anyị kọrọ ha niile yiri na ana nwe oge ka anyị kwụrụ sọsọ ihe anyị jide n'aka bụ ihe anyị kwụrụ e ji egbukwe wee nọ n'ime enye ụlọ niile anyị banye nwe ozugbo ụlọ obibi ọnụ na-ada ọtụkwa ikwu na ibo ndakwafu obodo nkata nka anyị bịara. Okwu jidere nka anyị o. obodo nkata ji agwụ ọkwa ahụ ọ bụ atụrụ ụlọ niile ha sị na anyị ọkwa bụ na ha

na-apụrụ anyị anụ ụlọ a na-emebi ụlọ ka a na-emebi ụlọ ọ dị mma mgbe m na- mgbe m na-agbagote ebe a ka m fụchara ụnọ enu bụ ndị ọ makịrị amakị ọ makịchara ya red and ọtụtụ ụnọ dị iche iche nke m gwụtara ihe dị ka 234 buildings both upstairs and downstairs wee na-ajụsị ọ gịnị bụ isi iwe gọvanọ gịnị ka ọ gwara ụnụ na maka ya mere o ji akpalitere ihe ndị a

biko ka m jụọ gị otu a government si wee si nye 7 days sị ka onye ọbụla wee pụọ n'ụlọ ya

eh, anọ m n'etiti ala nchatancha niile eh, na ebe His Excellency Gọvanọ Peter Mba ebe ọ na-edomolish ana ndị nchatancha niile and ị bịa lee anya dịka m gosigasịrị unu ana niile ị na-afụ kịta bụ ana nchatancha and ọ bụghị na ọ bụ naanị ana nchatancha ka ọ na-edomolish kama na ọ na-edomolish kwa both ma ebe ụmụ nwaanyị nchatancha si akọpụta ihe olili ụmụ nwaanyị nchatancha enwerọ ihe ọzọ ha na-arụ ọ site n'ọrụ ugbo ka ha si eri nri and site na ya bụ ọrụ ugbo ha si eri nri ka ebe ha kọsịrị ugbo na ebe ha kọrọ akpụ ma ebe ha kọrọ ede ma akwụkwọ ofe ma ihe dị iche iche wee bata n'ime ebe a wee kpalisie ebe niile ọkwa unu na-afụ ya o kpalisie ebe niile ọ ya mere ụmụ nwaanyị nchatancha ji pụta taa na-ebe akwa tata bụ satọde 17th of February 2024 and the people of Nchatancha they are not happy ha na-akwa akwa alịlị ha na-eri uju na nke kasị njọ bụ na gọvanọ batara na be ha wee sị ha kwapụ na be ha wee jide ụnọ niile ha lụlụ wee makịchaa ya na-edomolish ha ofu ofu and ugbo a niile ị na-ele anya bụ ebe ụmụ nwaanyị nchatancha na-akọ ọrụ ugbo and ife ndị a niile na-eme gọvanọ onwere mgbe gọvanọ ji wee nye ha any compensation onwekwana mgbe gọvanọ ji wee gosi ha ana ọzọ bụ ebe ha ga-ebi onwekwana mgbe gọvanọ ji wee kpọrọ ụmụ ha tinye ha n'ọrụ ma ọkwa na-azụrụ ha ụmụaka ha n'akwụkwọ mba gọvanọ anaghị eme ya so ọ ya mere ndị nchatancha niile ụmụ nwaanyị ha ndị nne na ndị nna ji wee pụta sị mba na ihe a abụrọ ihe ha na gọvanọ kpara bụ ihe ha na-eme and ife a niile ọ bụrụ na o wepụcha ihe a niile ị mara na ndị Nchatancha ga-akwapụ na Nchatancha n'obodo ọzọ gaa biri ọkwa unu fụ na ọ dịghị mma eh? biko the government of Enugu steeti anyị na-arịọ unu ka unu nebere ife na-eme n'ala Nchatancha anya hmm? unu banye na Nchatancha nebere ya anya na ụmụ nwaanyị anyị anwụsịgo o nwere ndị ji because of the demolition a wee wee nọ n'ụlọ ọgwụ taa ọtụtụ ndị kọrọ ọrụ ugbo o demolishichara ọrụ ugbo ha ji n'ihi ọrụ ugbo a wee gaa nọrọ n'ụlọ ọgwụ ụfọdụ nọ na-anara drip ụfọdụ bụ ndị fentịrị ụfọdụ bụ ndị nwụrụ anwụ and eh, ka anyị na-ajụ ajụjụ ka anyị nọkwa wee chọpụta na ụbọchị nke ọzọ ha na-akwalite ihe niile ka ụmụ nwaanyị pụtara wee sị mba na ha achọrọ ya ọ nọ n'elu na ụmụ nwaanyị na-ekwu okwu ya ha wee bido gbawa ụmụ nwaanyị egbe gbawa tear gas okay ụmụ nwaanyị ahụ ọ na-agba tear gas ka m na-ajụ gọvanọ biko ọ bụrụ nne gị ka ọ gbara tear gas obi ga-adị gị mma ọ bụ nwunye gị ka ọ gbara tear gas obi ga-adị gị mma because onye mara ife ọ ga-abụ o mee ya o wute ya emene onye ọzọ biko ife anyị na-achọ bụ ihe ga-eme ka ala Enugu steeti dị mma ka ala Igbo niile dị mma anyị achọrọ ihe ga-emebi ala Igbo ma o mebie ala Enugu steeti ala Nchatancha niile ọ chụpụ ha kedu ebe ha ga-ebi ọ ife a ka a na-arịọ gọvanọ Peter Mba biko onye na-ekwu bụ Ọzọ Prince Chukwubụzọ Mba aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ Ọzọ eme nta eme imo nke mbụ n'ala Igbo niile biko I'm begging on behalf of the of Enugu steeti biko ka i nebele anya n'ihe na-eme n'ala Enugu steeti n'ala Nchatancha Nchatancha niile na Nchatancha niile na ebe ha bi ị fụ na o nwezi ụlọ dị ebe a cha cha cha na ndị Nchatancha niile bụzi n'iro ka ha bi anyị sị na ọ dịrọ mma ndị bi n'ụlọ ọ nọ na-akpalicha ụlọ ha ọ dịrọ mma biko nebere ya anya wee rapụrụ ha n'ebe ha ga-esi wee na-azụ ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha biko na ọ ife a ka m na-ayọ wee sị ọ ga-adịrị ụnụ na mma dịkwala ndị Enugu steeti na mma dịkwala ndị niile na-achị Enugu steeti bụ ndị ji ezi obi ha na-achị Enugu steeti na nke ọma asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ọ ka bụkwa Ọzọ Prince Chukwubụzọ Mba aka ji ọfọ ndị Igbo nke abụọ Ọzọ eme nta eme imo nke mbụ n'ala Igbo niile ọ ga-adịrị ụnụ mma ndewo